Obodo omenala Igbo mara ebe o si pụta wee dịkwanị oke mma ndewo so isiokwu wee bụrụ na ọ na-adụ mma nnọkọ ụmụ nwanne ọ tọrọ ụtọ ụtọ karịa tọkarịa shuga oke tọkarịa mmanụ aṅụ oke ụmụnne na-anọ ọnụ ọnụ ndị a mmekọrịta ahụ ị ma na asụsụ na mmekọrịta ahụ bụ bụ bụ ụtọ nwanne Ehe. so etu anyị si bụrụ ada kịta emekọta ahụ na onye ọbụla afụkwanị mana si dịka etu anyị na-ekwu eh, dịka ndị si

nke iji ọdụ enyi- nke iji ọdụ ịnyịnya ọ dụ ka o nwere egwu unu ya-agba taa Oh, sign of law. I say law, law, law concern na. Okay. ị ma na ụfọdụ ụfọdụ ndị ụfọdụ amalọ ya mekwa anyị ji ọ- mgbe ụfọdụ ọ na-adụkwa mma egwu ka ka a na-amụta a na-eje mba na-amụta Na-amụta ihe. oke mere igbo ji ka mma nnọọ o anyị na-asị udo dịrị gị o. a na-akpụ tv na-ekene gị ndewo igbo gburugburu unu nezi anyị na-afụ ofu onye na ndị onye- ndị na-emeghara anyị onyonyo na- na- n'obodo anyị a Ah, mana ọ ya-amasị m ka ọ gwakene anyị afa ya maka na ofu ọnọdụ ka ofu ije ka anyị bịara Em, ndị Igbo bụ Igbo aha m wụ kọmanda COC Nze onye isi ndị Igbo Actors Development Organization na ikwu ndewo biko kee ife i nwere ike ikwu maka om- eh, ihe a- ihe anyị mere taa ihe ndị ọha na eze ndị Igbo na Lagos ha were anyị nke a sị nke a kpọrọ Igbo Day 2021 ụbọchị Igbo n'afọ 2021 ya ka anyị bịara taa na ọha na eze ha yiwere ụbọchị taa kpọkwa n'anyị ụbọchị taa ụbọchị pụrụ iche Lagos ndewo n'ihi na Igbo wụ Igbo ndị o nweghị onye igbo gbara ọkpụrụkpụ na-abịaghị ebe a taa ị nụ ndị a kpọchara Ọ ka o mere ma white money ha niile ma Obasanjo onye onye ọbụla ndewo biko nwere ofu ihe na-enye nsogbu na na- na- n'obodo anyị bụ ala Igbo Ee, nke a kpọrọ mkpụrụ mmiri kedu ife ị nwere ike ịgwa ma ụmụ ntorobịa banyere ya nwanne ọkwa ka ọjọọ ịgwa gị eziokwu a sị onye hụrụ ihe ọjọọ kpọkwa ya ihe ọjọọ nke a wụ ihe jọkara udele shigbuo nkapị mm. na ụmụ okorobịa ahapụla ụzọ e kwetara iso na-eso ụzọ amụsụ ụzọ ụzọ ekwensu anya na obodo dike mbọ biko onye ọbụla wetere mkpụrụ mmiri n'ala Igbo ya biko were ya lawa o bibiela obodo dịka m na-anụ amụ mkpụrụ mmiri egedebere m ahụ jinu anya nwe mkpụrụ mmiri ma ọchụcha ma ogugo ama m oge ka anyị anyị toro okorobịa o nweghị ihe dị ka mkpụrụ mmiri e nwee ndị ụmụ okorobịa mgbe onye na-aṅụ igbo ị ṅụchaa igbo ha enweta onwe ha nke bụ ha sị mkpụrụ mmiri a wụ gị ṅụọ ya ee, ee, ee, ị ga-aghọ ee, ee, adịla hụ na ị ga-awụ mmụọ wụọ amụsụ Mbesa. ghọọ nwa ọbụla ghọọ ghọọ onye rụrụ arụ so isiokwu wee bụ na ha wepụ aka n'ihe iwepụ ọjọọ ya biko nwanne m onye ọbụla tiri aka na ya burukwa ụzọ wepụ ya ahụ before nwe mebie Ndewo. nwe mebie Ndewo. ọnwụ ọjọọ ekpere gị n'isi ndị bịara njem a n'ụbọchị taata dịka ekpere m na-ekpere onye ọnwụ ka anyị jiri bịa ụkwụ anyị bịa anyị ga-eji ụkwụ anyị laa anyị emechiela ihe egwuregwu ekwuru kpọpụta anyị obi dị mma na anyị mere nke ọma a ga-alarukwa n'udo nke ọma a sị m ya dịrị onye dịrị mmadụ onye ọzọ ma na aha dị
ndewo nke ukwuu nna anyị ndewo nna m. ndewo igbo gburugburu unu n'ezi anya unu afụkwa ndị eze ndị eze ndị pụtara na ikem na ikem maka mmemme